nkhani ya prigozhin yavuta kwambiri pamene anthu ena akunena kuti mdala ameneyi sanamwalire pali vidiyo ina yake yakalekale imene ikuonetsa iyeyu akulankhula mawu ineyo sindinafe ndili ku afirika amene mukunena kuti ndafa kumakambirana za moyo ndi chuma changa dziwani kuti ineyo ndili moyo potengera ndi vidiyo imeneyi anthu ena akukhulupirira kuti prigozhin sanamwalire koma zona zake pa nkhani imeneyi nzonena kuti clip imeneyi ndi yakalekale inajambulidwa pa 20 august kutangotsala masiku atatu kuti amwalire mwachidule prigozhin anafa pa ngozi ya ndege ndipo anaikidwa mu mzinda wa st petersburg anthu ena akumati akaona vidiyo imene ija akumanena kuti prigozhin sanafe koma zoona zake nzoti prigozhin anamwalira pa ngozi ya ndege ndipo anaikidwa ku st petersburg nayenso general surovikin amene anasowa miyezi iwiri waonekera koyamba ku gulu pamodzi ndi mkazi wake ameneyu anali nzake wa prigozhin komanso general odalika kwambiri mdziko la russia anatsogolera nkhondo ya ku syria anatsogoleranso nkhondo ya ku ukraine kwa miyezi yokwana 4 kuyambira january 2023 iyeyo anayambana ndi putin tinaona kumpanga demote ndi kumuchotsa ku ukraine ngati komanda pamene prigozhin anaukira boma mwezi wa june iyeyo ankaganizidwa kuti anatengapo gawo ndipo anamuyika pa house arrest kuyambira pomwepo sanaonekenso zinkamveka kuti anamangidwa komanso anamuchotsa ntchito ngati komanda wa russia aerospace ndiye tikunena pano iyeyu waonekera koyamba after 2 months atasowa mphekesera mawayilesi ena akunena kuti president putin akhoza kumukhululukira ndi kumubwezeranso pa ntchito masiku apitawa president zelensky wachotsa ntchito minister of defense zimenezinso zinali zodabwitsa kwambiri kuona zelensky akuchotsa minister of defense amene amamudalira kodi chinachitika ndi chani akuti mkulu ameneyu walephera kuthana ndi russia pa counter offensive komanso ndi wakatangale mwachitsanzo nduna imeneyi inagula mayunifomu a asilikali pa mtengo wokwera ngati momuja zidachitikira ndi nicholas dausi kugula mbale makapu ndi malamba pa mtengo wa 10 billion kwacha mkulu ameneyu akumudzudzulanso chifukwa chosayendetsa bwino nkhondo ya ku ukraine akuti ku ukraine kumeneko kwaphedwa asilikali ambiri kuyambira juni kudzafika august kunali counter offensive counter offensive imeneyi sikutheka russia sikugonjetsedwa komanso asilikali oposa 50000 aphedwa ndiye president zelensky wamuchotsa ndi kusankha mkulu wina wotchedwa rustem umerov iyeyu ndi msilamu woyamba kukhala nduna mboma la zelensky amachokera ku crimea mtundu wake umatchedwa tata umene sumadana kwambiri ndi vladimir putin ambiri mwa anthu amenewa anathamangitsidwa ku crimea ndi asilikali a russia monga tikudziwa kuti crimea imalamulidwa ndi putin ndiye anthu amtundu wa tata amatsutsana kwambiri ndi boma la russia ambiri anamangidwa ena anathawa ndi kukakhala ku exile mphekesera ina ikunena kuti president zelensky wasankha umerovu pofuna kukopa asilamu kuti azimpanga sapoti akuluakulu ambiri akhala akunena masiku apitawa kunena kuti ukraine yalephera kugonjetsa russia france foreign minister mayi catherine colonna wapempha maiko kuti achite zokambirana ndi russia kulekana ndi nkhondo prime minister wa ku hungary ngakhalenso erdogan wa ku turkey akupempha zokambirana pakati pa russia komanso ukraine gavana wodziwika bwino ku america marjorie taylor wafotokoza kuti ukraine inaluza kalekale nkhondo imeneyi ngakhale akuyichemerera m'mawailesi akuti zimene akuchita joe biden posala russia sizithandiza chilichonse mukunena kwake mayi amene akuti america ndi anzawo anayika ma sanctions osati kwa russia zimene zikungopangisa kuti bungwe la brics likhale ndi mphamvu pali chiopsezo choti maiko ena akhoza kusiya kugwiritsa ntchito us dollar chifukwa cha tsankho la america pa chuma ndiye mayi ameneyi gavana marjorie taylor wafotokoza kuti ukraine inaluza kalekale ngakhale mawayilesi ena ngati Jazeera komanso bbc akumayichemerera taona dzanadzana lomweli russia ndi saudi arabia agwirizana zochepetsa production ya mafuta galimoto mpaka pa 1 december zimenezi zachititsa kuti mitengo ya petrol ndi diesel ikwere america yadzudzula saudi arabia chifukwa chogwirizana ndi russia pa nkhani ya mafuta mwachidule apapa chimene chikuchitika nchoona kuti joe biden akufuna kuti maiko aziyenga mafuta ambiri pamene russia ndi saudi arabia akukana if the supply is low the demand will be high putin ndi saudi arabia ndi amene ali ndi zitsime zambiri za mafuta pa dziko lonse lapansi iwo agwirizana kuti aziyenga mafuta ochepa ndi cholinga choti azipanga ndalama zochuluka nayenso erdogan wa ku turkey anapita ku russia kukacheza ndi putin mwa zina anakambirana zokhudza grain deal komabe putin anauza erdogan kuti dilu imeneyi siitheka chifukwa ikupindulira maiko olemera kale 70% ya chimanga ndi tirigu wa ku ukraine zimapita ku europe and 3% yokha ku africa pa chifukwachi putin wakana kupanga renew dilu imeneyi pokhapokha america ndi anzawo avomereze zinthu zina zimene iwo akufuna john kirby mmodzi wa akuluakulu a pentagon anafotokoza dzana kuti yukireni yalanda malo angapo ndipo ikuchita bwino pa nkhondo nkhani imeneyi tinayamba kuimva kale yukireni yalanda chakuti yukireni yalanda bakimutu koma mapeto ake zimapezeka kuti ndi zabodza ambiri tikamafotokoza nkhani yokhudza nkhondo ya ku ukraine amaona ngati timakondera russia koma mudziwe kuti zambiri zimene zimanenedwa pa al jazeera komanso bbc imakhala propaganda apapa john kirby amene ndi wachikulire kwambiri ku america dzana watiuza kunena kuti ukraine yalanda malo angapo komanso akuchita bwino pa nkhondo koma mukati muone zimene zakhala zikuchitika kuyambira 2022 amatiuza kuti ukraine ikuchita bwino russia sikuchita bwino koma mapeto ake kupezeka kuti russia inalanda kherson inalanda zaporizhia analandanso donbas ngakhalenso lugansk region madera onsewa tatchulawa pano akulamulidwa ndi russia dzanadzana lomweli kunali chisankho kumeneko chosankha gavana amene wachititsa chisankho chimenecho ku madera amenewa ndi vladimir putin kusonyeza kuti russia inalanda madera amenewa almost 20% of ukraine is under russian control ndiye sitikudziwa kuti zimene akunena john kirby ndi zoona motani ndikupatsani chitsanzo na kuti dimitri kuleba foreign minister wa ku ukraine munthu wachikulire kwambiri amadandaula last week kunena kuti russia ndi dziko lamphamvu maiko ena akumanena zambirimbiri kunena kuti iyayi ukraine mukulephera ukraine this ndiye iyeyo ananena kuti bwanji maiko amene akudandaula zimenezi kunena kuti ukraine sikuchita bwino pa nkhondo bwanji atumize asilikali awo pa ground akazionere okha kulekana ndi kumangolankhula mawailesi mawu amene analankhula kuleba last week ndi umboni okwanira kuti nkhondo imeneyi sikuyenda bwino kumbali ya ukraine ndiyebe john kirby mkulu wa ku pentagon wafotokoza kuti Ukraine yayamba kuchita bwino. Koma Putin anamuyankha ponena kuti limeneli ndi bodza chifukwa Ukraine singachite chilichonse panopa. Mukunena kwake iyeyo amacheza ndi ndakuzani kuti Erdogan anali ku Sochi mdziko la Russia kumene amacheza ndi Putin. ndiye pamene uyuyu amayankhula zimenezi atolankhani amafunsa mafunso osiyanasiyana kumfunsa putin ndiye anadzamfunsa funso limeneli kunena kuti counter offensive ya ku ukraine ikuyenda bwanji poti anthu ena akunena kuti ukraine is progressing putin anayankha kumbali yake kunena kuti limeneli ndi bodza chifukwa ukraine singachite chilichonse panopa choti mpaka kugonjetsa russia iyeyo anayerekeza zimene zinachitika 1941 mpaka 1945 during great patriotic war imene inali nkhondo pakati pa hitler ndi stalin second world war russia inawina ndi mphamvu ndipo leronso adzawina chimodzimodzi ngakhale adani atachuluka motani mmene umu ndi mmene anayankhira putin ndiye sitikudziwa kuti amene akunena zoona ndi ndani zenizeni tiziona kunena kuti ukraine itiwonetse kuti alanda bakhmut kapena alanda donbas alanda zaporizhia zimenezo zimene zingakhale zoona osakhala zokumva mu al jazeera kapena bbc chifukwa russia inatiuza kunena kuti talanda bakhmut panopa akulamulira bakhmut analanda soledar analanda donbas analanda kherson analanda zaporizhia analanda crimea analandanso lugansk region madera onsewo ndikuti pano akulamulidwa ndi russia ndi chifukwa chake timanena kuti nkhondo imeneyi sikuchita bwino kumbali ya ukraine chifukwa tili ndi umboni kunena kuti mapu amationetsa kuti russia ikulamulira madera akuti akuti akuti a ukraine amangotiuza kuti talanda 2 mita talanda 10 mita koma patsogolo pake zimadzapezekanso kuti ndi zabodza